n'ọnọpụta ezigbo gị n'ọnọpụta bụ ihe ọjọọ ọ gịnị mere biko na ndụ laptop m n'ime ụlọ m ka isi m ike dịla m ndụ dịrịla m ị na-achụ m ee awụzịra m awụra nọ na awụzịra m onye na-anọ n'ime ụlọ akwa ya na-adazi apụta iji mana onwe gị so ọ naanị gị wụ m na onye eze dị n'obodo a na-ama ya na ọgụ dị n'imo steeti na ihe a dịzị n'obodo a wụzi war front okay ịchọkwụsị na ọnọpụta akwa ya ị chọ ka m kọọla gị

chere ihe a wụ ntị gị mbụ ịnụ ya kwa ya hobu ke hobu ke ke ke Gịnị gị nụ? ọsọ anyị gbalaga ka asa biri lekwa m akwụkwọ gị gebekwa ntị o mmadụ nwoke nọ nga ya anọgburu onwe ya anyị nọkwa nga anyị nọ nda nnamdị akpọta eastern security Ah, ah, ka hapụ ime- ka hapụ ịtụ asị biko ka m kpakwa gị eziokwu otu o siri mee ị ma ndị eze ọ na-ahapụ ọ na- ọ na-arụ na ahụ na hapụ ka eke eke mere ka ihe onye kwuru kwuwe ihe ọzọ akparịkwala anyị biko awụtaghịkwere m onye eze biko Akparịkwala. chukwu ekwule gị awụtaghịkwere m ị makwa na anọ m anọ m n'onwe anyị nga anyị nọ ndị aboki ha na-achịgharị nnama ndị fulani abịa napụ ha akparakpa mkpara ha weti nnama ha bịa anabatakwa ha o ha nọdụ

onye ndị eze ole n'obodo bizi n'obodo ha ihe ibi ọnwa na taụn ibi n'ụlọ gị ala arụọla
ị hụ aboki ka o bu AK47 na-atụtụrụ ndị obodo ebe ọrụ ha na-adịra ha tụtụtụtụtụtụtụtụtụtụtụ everybody wa ha tụtụtụtụtụtụtụtụtụtụ everybody wa anyị arịa aka n'isi na-eti ayọ nda hope ayọ ndị ọchịchị sị ha biko ha nyere anyị aka

anyị achịlie aka elu tụọ mma mma sị chineke na ekele dịrị gị ya bụ nnamdị kanu anyị kpọrọ nda nnamdị ihe na-akpụtile m kalụ ihe na-abịa ihe napụtara n'isi gị onye eze anyị dọgbachi nke na ọ nọpụta na nda nnamdị akpọrọla ndị nchekwa akpọtarala anyị o obi adịcha anyị mma tọọ anyị ụtọ na-ejupụta anyị na aṅụrị anyị sị ọgụ ebiele ndị nchekwa ebido

ama m ị nụtara ihe m na-ekwu ka ọ bịa nyere ndị nchekwa nke nda nnamdị kpọtara aka makwa to our greatest surprise ndị nchekwa ahụ nke nke ala anyị akpọtawere atọnụzi na bịara bịa igbu ndị nchekwa nke ndị nke ndị ka nda nnamdị kpọtara
mkpukpu ga-apụ unu n'azụ mkpukpu ga-apụ unu n'azụ onye ọzọ chiri n'ọnụ pụta mkpukpu ga obere gwa anyị ọ ga-eji n'aka egbu onwe ya makwa esi- ya bụkwa na ihe ihe egwuregwu ndị ebido echi bọọlụ etiri isi toto toto toto toto hụ na ndị nchekwa ndị ndị nka ndị nnamdị nọ amecha ka e mere na ọlụ mgbe ahụ gbachaa gbuo ndị aka ha dị ụcha gbuo ndị aka ha na-adịghị ụcha gbuo ndị nshi gbuo ndị aja gbuo ma ndị chọọchị gbuo ndị ụka

pụtakwa kama gị gbuchakwada ume ya otu ahụ ha pụtakwa na na na igwe igwe okwu re- redio na tv ịbịa kọba ya ha egbuole ndị nchekwa onye nchekwa nda nnamdị a na-achọkwa onye eze ga-emepe ntụ o, otu mmadụ ịcha n'ụlọ ya nọgbu onwe ya ihe ọzọ a na-ahụrụ wụ kpakpakpakpakpakpakpakpa akụmakọ sị ndị ahụ ọkụ ụlọ ya ala- a na-agbara ha ya ọkụ nri aka na chipte so onye mere ke